Jake, ní rabhamar ag caint le chéile ar an raidió le roinnt mhaith blianta anuas. Tá 'fhios agam go bhfuil sibh i mbun próiseas iontach ó thaobh na Gaeilge faoi láthair. An mhiste leat a rá dúinn ar dtús, conas a bhfuil ag éirí dar leat maidir leis an Cheathrú Ghaeltachta i gcoitinne, agus ansin chun a insint dúinn faoin dea-nuacht ó thaobh an tsráidbhaile Ghaelaigh a bhfuil sibh ag iarraidh a thógáil?
Sé, bhuel, an áit ina bhfuil muid, má amharcann muid siar go dtí 2013, thug muid le chéile ag an am sin trí Aire de chuid an Tionóil anseo agus rinne siad roinnt mhaith gealltanais i dtaca leis an Ghaeilge agus an Cheathrú Ghaeltachta de agus ó shin go dtí inniu d'éirigh linn £25 milliún infheistíocht caipitil á fháil ins an Cheathrú Ghaeltachta ná tá naoi milliún go leith eile atá a dhíth leis na tionscadail a d'aithin muid thiar in 2013 a chríochnú ach faoi láthair tá an tionól as feidhm, mar sin de níl mórán dul chun cinn ann. Ach ní sin deireadh an scéil mar tá Halla na Cathrach ábalta go fóill, rudaí a mhaoiniú agus rudaí a bhrú chun cinn agus luaigh tú ansin an sráidbhaile Gaeilge nó an sráidbhaile Gaelach agus tá sin ar na bacáin go fóill. Tá muid ag plé faoi láthair leis an Chomhairle chun an triantán talaimh sin a bheith aistrithe chuig Forbairt. Bhíos i mBéal Feirste cúpla uair le roinnt blianta anuas agus uair amháin nuair a bhíos ann fuaireas an turas bus, you know, timpeall na cathrach agus chuaigh mé tríd Béal Feirste Thiar. An bhfuil an em, an bhfuil aon margaíochta ag dul ar aghaidh ó thaobh an córas bus i mBéal Feirste anois? Ó thaobh an Bhuel, sé an dóigh a bhfuil an córas bus anseo ins an Cheathrú Ghaeltachta, tá sé lán, tá sé dátheangach ar fad. So bíonn na comharthaí uilig ar na busanna ag dul fríd na Ceathrún Gaeltachta i nGaeilg. Bhí scéim againne, sin scéim fuaime agus scéim cloiste ar na busanna agus bhí sé aontaithe go mbeadh sé sin i nGaeilg ach tháinig minister ón DUP isteach díreach roimh titim an Tionóil agus chuir seisean stop leis. Ach táimid dóchasach go dtiocfaidh sin fosta. Bhuel, tá an córas úr bus, sin an rud a dtugann siad an Glider air, tá sé cosúil leis an Luas in Átha Cliath, ach bus atá ann, agus tá an córas sin uilig curtha isteach go dátheangach. So, tá rudaí ag bogadh, ach ag bogadh go mall. An bhfuil fhios agat faoi an turas bus timpeall na cathrach? do turasóirí an. Ó sé sin an bus turasóireachta. Ó sea, yeah.
An. Bhuel, níl sin ar fáil i nGaeilge go fóill. Tá muid ag obair, tá Pearse anseo ins an oifig, oibríonn Pearse ar na comhlachtaí agus na gnónna le Gaeilge agus leis an gcóras iompair agus eile. So tá feachtas leanúnach ag dul ar aghaidh, tá Pearse i dteagmháil. le leithéidí Oifig an Phoist, le go raibh seirbhís trí Ghaeilge ar fáil ansin. Tá seirbhís ar Ghaeilge ar fáil ins na ollmhargaí uilig, so is féidir dul isteach in aon siopa in iarthar Bhéal Feirste, aon cheann de na mór siopaí agus tá Gaeilge agus Béarla ann agus roinnt acu cuireann siad seirbhís Gaeilge agus Fáilte ar fáil. Ach is féidir theacht ar Gaeilgeoirí in achan gné den saol anseo anois agus is féidir freastal a fháil fríd an Ghaeilge má tá aithne agat ar daoine. Agus cuireann sé iontas orm in amanna, nós atá agam anois agus thosaigh mé ar seo b'fhéidir fiche bliain ó shin, labhraímse le daoine ar dtús i nGaeilge. agus má faighimse amach nach bhfuil Gaeilge acu, pillfidh mé ar an Bhéarla. Ach labhraímse Gaeilge agus go minic faigheann tú Gaeilgeoir nach bhfuil aithne agat orthu. Hmm. Tá sibh ag déanamh obair iontach agus cuimhin liom caint leat roinnt blianta ó shin roimh an Cheathrú Ghaeltachta a bheith seolta. An bhfuil sibh ag fáil mórán turasóirí go dtí an Cheathrú Ghaeltachta?
Sea, á bhuel, tá dream anseo darb ainm Fáilte Feirste Thiar agus tá áit turasóireachta ins an Chultúrlann so ar an bhliain seo caite mar shampla tháinig méadú de 100,000 duine ar lucht na dturasóirí in aghaidh na bliana. Tá sin ag dul i méid in i rith ama agus thiar ansin in 2015 chuir muid brú ar Halla na Cathrach chun um an rud a dtugann siad secret shopper air a thabhairt isteach. So thug siad an dream seo Millward Brown isteach, rinne siad suirbhé agus um turas thart fríd na cathracha, thar na ceantracha uilig ins an chathair agus bhí dhá bhuncheist acu, uimhir a haon, cé chomh furast agus a bhí sé agus tú ag brath ar an lucht turasóireachta oifigiúil theacht ar na ceathrúnacha seo agus cé chomh furast is a bhí sé dul ansin ó thaobh taistil de agus an tríú ceist ná cad é an leibhéal seirbhíse a bhí ar fáil. I gcás na Ceathrún Gaeltachta fuair siad amach gurbh é an Ceathrú Gaeltachta an áit is deacra teacht air ó thaobh eolas turasóireachta, go raibh sé níos deacra theacht ar an Cheathrú Gaeltachta ar an chóras iompair. Ach ins an tríú ceann, tháinig muid amach ar barr an tábla ar fad, so bhí 90 fán chéad de na turasóirí a tháinig anseo ag rá go raibh seirbhís mhaith, eispéireas maith agus eile acu. So scór. na Ceathrún Gaeltachta níos airde ná aon áit eile sa chathair, agus sin gan aon infheistíocht cheart déanta i dturasóireacht anseo. So tá muid ag brú i rith ama ar na daoine atá freagrach as turasóireacht a bhrú chun cinn an Cheathrú Ghaeltachta a lárnú. in ábhar s'acu agus anois tá má théid tú isteach chuig an rud a bheir siad the Belfast Visitors and Conventions Bureau air gheobhaidh tú seastán iomlán ansin maidir leis an gCeathrú Ghaeltachta. Mm, cool. Is é sin an fáth a raibh mé ag cur ceist ort ag tús na hagallaimh faoi an bus turasóireachta mar fuair mé é roinnt blianta ó shin cé go raibh mé i mBéal Feirste cheana. mar a dúirt mo chara liom go bhfuil sé an-eolasach you know agus ceapaim nuair a chuaigh mé tríd an Ceathrú Ghaeltachta nár dúirt an bean a bhí ag déanamh an turas sórt turas a bhí ag déanamh é ar ar an loudspeaker ceapaim nach dúirt sí aon rud faoin Ceathrú Ghaeltachta you know. Ok bhuel tá tá sin fíor agus an rud a rinne muid ná chuir muid daoine ar na busanna agus ar na tacsaithe atá ag tabhairt seirbhís turasóireachta Just le bheith ag éisteacht leis an méid a bhí le rá, ghlac siad nótaí agus ansin chuaigh muid i dteagmháil leo a rá nach raibh aon tagairt ann don Cheathrú Gaeltachta agus seo roinnt pointí nár mhiste a lua as seo amach. So is feachtas leanúnach é sin, caithfidh tú dhul agus níl aon bealach níos fearr ná eispéireas turasóireachta a dhéanamh ná dhul mar thurasóir. So cé go bhfuil muid inár gcathair féin, déanann muid turasóireacht, faigheann muid amach an méid atá le rá nó nach bhfuil le rá. agus ansin thig linn gabháil i ngleic leis na daoine seo. Tarlaíonn sé go bhfuil seirbhís turasóireachta ar na tacsaithe dubha agus is tá an seirbhís sin ar fáil i nGaeilge má iarrann tú roimh ré é. OK. Léigh mé tuairisc gearr cúpla bhliain ó shin go bhfuil plean nó rún ann athnuachan mór a dhéanamh i roinnt áiteanna i mBéal Feirste chun go mbeadh forbairtí cónaithe sóisialta curtha in áit eastáit tithíochta atá faoi mhíbhuntáiste i láthair na huaire. An bhfuil an phleanáil seo ag dul ar aghaidh freisin, an bhfuil fhios agat? Tá sé ag dul ar aghaidh fríd an chathair ach tá deacracht mhór acu

a chur faoi cheist ins na cúirteanna amach anseo. Hmm.
Em, is dea-scéal é an smaoineamh atá agaibh atá sibh ag, eh, an, atá sibh ag, ag cur chun cinn, an Sráidbhaile Gaelach. Eh, cad iad na háiseanna a bhfuil sibh ag obair go mbeadh ann? Eh, chonaic mé an tuairisc ar, eh, Nuacht TG4 an tseachtain seo caite freisin, you know.
Ok. Bhuel, an rud atá muid ag iarraidh a dhéanamh, tá suíomh iomlán ansin againn agus tá muid i ndiaidh ocht milliún déag punt a infheistiú ann. So tá áiseanna spóirt ann cheana féin, tá áiseanna teagaisc, tá go leor spásanna poiblí ann. Ach ba mhaith linn cur leis sin, ba mhaith linn go raibh, áiseanna iománaíochta istigh agus amuigh ar fáil. Ba mhaith linn go raibh an tithíocht ar fáil. Ba mhaith linn go raibh tithe aíochta ansin le go dtig le turasóirí stopadh agus cúrsa Gaeltachta uirbeach a dhéanamh. Tá pleananna ann fosta do Teach Ard na bhFeá a thabhairt ar ais mar Theach Oidhreachta. Sin an teach is ársa sa chathair. Tógadh é i lár an ochtú aois déag. agus tá sin ar an suíomh agus táimid ag iarraidh, tá Cartlann na Gaeilge bheo bunaithe againn, sin le cáipéisí agus cáipéisí feachtais, lámhscríbhinní ag dul siar breis agus céad ochtó bliain i mBéal Feirste, agus tá an chartlann sin lonnaithe go sealadach i gColáiste Feirste, ach ba mhaith linn sin a chur isteach thuas ar dhíon ceann de na foirgnimh ansin, i seomra mór cartlainne ceart. le radharcanna thart ar an chathair. So tá go leor pleananna againn is mar a dúirt mé, d'éirigh linn go dtí seo fiche 's a cúig milliún punt a mhealladh isteach in san infheistiú caipitil agus tá target againn don trí bhliain romhainn chun 9.8 milliún eile a thabhairt isteach.
An bhfuil na hacmhainní airgeadais ag Comhairle Cathrach Bhéal Feirste chun maoiniú go hiomlán a thabhairt daoibh?
Bhuel, an deacracht atá leis sin, deireann siad nach bhfuil maoiniú ann, nach bhfuil airgead ann fá láthair, go bhfuil rudaí teann. Ach an rud a dúirt mise nuair a bhí muid ag déanamh cur i láthair le Halla na Cathrach ar an mhí seo caite leis na comhairleoirí uilig, agus dúirt mé, ní hé nach bhfuil airgead ann, Tá airgead ann, ach tá cinneadh polaitiúil á dhéanamh ar cá háit a gcaitear an t-airgead sin, agus shíl muidinne gur chóir go raibh an Cheathrú Gaeltachta ar cheann de na príorachtaí forbartha ag Halla na Cathrach, mar táimid ag tabhairt turasóirí isteach anseo, táimid ag cur airgead isteach ins an Státchiste, is cáiníocóirí muid, Íocaimid rátaí só táimid i dteideal cuid den airgead sin ar ais. Agus mar shampla, dhíol muid, or cheannaigh muid, an talamh a bhfuil muid ag déanamh an forbairt seo uilig air ó Halla na Cathrach ar chostas 2.4 milliún. So. Dúirt mise go soiléir, go dtí go bhfuil ar a laghad 2.4 milliún infheistithe ar ais ar an suíomh, níor chuir siad pingin isteach i ndáiríre.
So, is tionscadal leanúnach é seo, so ní féidir linn a bheith go hiomlán cinnte go mbeidh rath air sna gearr blianta atá amach romhainn.
Bhuel, thig linn, ó cinnte, thig linn é a thomhas mar, le dhá bhliain anuas, rinne muid comhairliúchán iontach cuimsitheach le lucht na Gaeilge fríd an chathair agus d'fhoilsigh muid an tuairisc Gléas le Fás Ag deireadh 2016, lainseáil Gerry Adams é, agus ins an doiciméad sin tá príorachtaí aontaithe ag na scairshealbhóirí, agus déanfaimid liosta dóibh sin, agus ins an iomlán tá fiche is a seacht acu. So, thig linn tomhas a dhéanamh ar sin, cad é mar atá ag éirí linn, agus ceann de na rudaí atáimid chun a dhéanamh ar an suíomh ná bord mór a chur in airde, agus gach ceann de na spriocanna sin leagtha síos agus solas glas, dearg nó buí a chur in aice leis so go bhfeicfidh daoine cá bhfuil an dul chun cinn agus cá bhfuil an mhoill. Okay Jake, tá sibh ag déanamh obair iontach. Bhí an-áthas orm an tuairisc a fheiceáil ar nuacht TG4 an tseachtain seo caite, you know, tá sé ar YouTube freisin. Tá fhios agam go bhfuil Líonra Uladh de chuid Raidió Fáilte á thógáil freisin. Is iontach an rud é sin, nach bhfuil? Ó, tá iontach ar fad agus tá sin réidh le hoscailt lá ar bith anois.
Agus ar bharr sin tá Áras na bhFál, sin oifigí atá á dtógáil faoi láthair agus táimid ag luí isteach ar Acadamh na Gaeilge Beo le sin a thógáil. Hmm. So tá tá go leor ag dul ar aghaidh ach an an rud is mó a thugann um, dóchas agus na- a chuireann gliondar ar mo chroí ná go dtáinig tuairisc amach le déanaí ansin cúpla seachtain ó shin ó Pobal ar na háiteacha ina bhfuil iardhaltaí Hmm. gaelscolaíochta i mBéal Feirste agus cuireadh in iúl ansin go raibh 70 agus 2% Sin ráta iontach ard agus céim tríú leibhéal acu agus tá 60 fán chéad den mhéad sin ar ais ag obair i saol na Gaeilge. Sin pobal agus sin athbheochán pobail. Agus an rud is mó, like, tchím i mo theaghlach féin é, thóg mé mo theaghlach le Gaeilge, tá siadsan anois ag tógáil teaghlach s'acu le Gaeilge, so sin aistriú teanga ó ghlún go glún. Is féidir na rudaí seo a thomhas agus is féidir an dul chun cinn a fheiceáil.
Bhí sé ag caint linn cheana ar an gclár seo faoi an tseachtain seo caite, you know. Sular shroicheann muid deireadh an agallaimh, Jake, ar mhaith leat aon nuacht eile maidir le Forbairt Feirste agus an Cheathrú Gaeltachta a thabhairt amach dár éisteoirí?
Sea, bhuel, tá roinnt rudaí, roinnt rudaí pleanáilte againn don samhradh. Ar an lá grianstad an tsamhraidh, beidh muid ag nochtadh, ar suíomh Choláiste Feirste, beidh muid ag nochtadh tríocha is a dó camán a rinne páistí na scoile a chur le chéile le gnó áitiúil a dhéanann camán agus a leithéid agus ar gach ceann de na camáin seo tá radharc ó an contae sin in Éirinn le feiceáil. Tá siad iontach mór agus beidh siadsan ag dul in airde ar taobh an fhoirgnimh. So is rud iontach é nó cibé uair a thig tú isteach ar an suíomh beidh tú ag amharc ar spórt náisiúnta na hÉireann. ó gach contae agus sin go feiceálach. Ar bharr sin táimid ag brú ar aghaidh leis an tionscadal beach atá againn so chuir muid cúpla coirceoga isteach trí bliana ó shin. I mbliana chuir muid breis coirceoga isteach agus an ainm atá ar an comhlacht ná Bee Gaelach so táimid ag cur amach mil na Ceathrún Gaeltachta anois le cúpla bliain ach i mbliana táimid ag déanamh ceangal leis an pobal Protastúnach in Oirthear na Cathrach agus beimid ag cur coirceoga isteach ansin ar Skainos agus mhol mé dóibh Bee Speisialta a chur ar an mil sin.
agus bhí an club CLG Laochra Loch Lao ag glacadh páirt i gComórtas Peil na Gaeltachta an tseachtain seo caite. Ní luafaidh muid sin nó bhí an bua ag na Gaeil Óga. Oh God. Is iontach. Á ná rinn siad go maith. Caithfidh mé a rá bhí dhá chluiche in aon lá amháin acu agus Anuraidh bhunaigh siad iad féin mar chumann neamhspleách, so seo an chéad bhliain dáiríre mar chumann neamhspleách iad agus shroich siad an cluiche ceathrú ceannais ach bhí siad i ndiaidh cluiche eile a imirt an maidin sin so ní raibh na cosa acu le dhul in éadan Na Gaeil Óga.